Yamba tauzeni anthu dzina lija. Ine dzina langa la pansonkho ndi Elton Wilson. Anthu amandiseka nalo kuti ah zitheka bwanji first name, second uh, surname kukhala uh, English choncho bwanji. Uh, sindikudziwa kuti zinakhala bwanji makolowo. komano dzina langa ndine elton wilson koma panopa ndine pastor ndithu am pastor wilson pastor wilson yes yayi takulandirani kwambiri makamaka chachikulu ndikufuna timve kuti zinakhala bwanji kuti maso akhale pamene alipa koma choyamba tisanafike kumeneko Ah, mwina tibwerere kumbuyo kuti tikati ah, abusa wilson ndi ndani kwenikweni moyo wawo unakhala bwanji unayambika motani
Moyo wa m'mbuyomo takhala m'moyo magawo awiri. Ndakhalapo m'moyo ofewa monga mmene moyo umakhalira, takhalanso m'moyo olimba zimatengera kuti nthawi imeneyo makolo akudutsa mu nyengo zotani. Uh, ndinganene kuti primary school yanga ndaphunzira pa Namatapa primary school uh, from standard 1 up to 8 cha mma 90s amu kumafika kuma 2000 chakuti uku kumeneko ndi kumene ndinali pa Namatapa apa sono uh, ndinganene kuti uh, secondary school yanga ndaphunzira pa chiperere form 1 ndi form 2 chakumudzi kwathu tinabwerera chifukwa choti mtawuni mu zinavuta chifukwa cha uh, mmene tikunenera kuti nyengo zikusintha makolo atisiya Sono achibalenso okhala mtaunimu analibe kuthekera kuti akhoza kutithandiza ndi zi- zosowa zina tinabwerera kumudzi form 3 form 4 ndabwereranso mtauni uh, ndakaphunzira pa benis private secondary school uh, ndakula ndi anthu osiyana maka ndilankhule za kumudzi kumudzi ndinakumana ndi abale azinzanga ena oti kumudzi kuja kwawo amaphika mowa wakachasu uchani nawo ndikhoza kulankhula kuti ndimalankhula momveka bwino ndili standard 6 of course pokhala kuti panopa pa ujeni pa podium sindingachite mention mayina mwina powalemekeza azinzanga amenewo koma anapezeka kuti andiphunzitsa ankaba mowa uja mwina ena amati lapwapwa ena amati lapwanti amati akuba kabotolo kamene kaja ena la koko- la koko- la coca-cola lija kudzadzitsa ndiye ati abweretsa kusukulu ayika mchikwama cha chomwe amayikamo ma ujeni ma books awo ndiye kuti pa break tipita kuchani kuseri kwa dwale kusukulu ndiye kuti tikamwa imwa anthu angodabwa kuti tikuchita zosokoneza moyo utayambika pa standard 6 utayambika zimenezo ndimayamika mulungu kuti nzeruzo sanandichotsere ayi Ndinalowerera n'kufika mpaka pomasuta fodya wamkuluyu. Ah, moti nthawi ina ndimapezeka kuti ndili pa ndikuchoka standard 8 pa holiday ya standard 8 mumadziwa imakhala yayitali kuti ndikayambe form 1 kunazapezeka no ndinkasunga afro mpaka ndinali ndi dreadlock ndinkadzitchula Rastaman Komabe zochita zanga sizinali zolongosoka ayi. Ndinkakonda ndewu pafupipafupi ifati ndikuphatikiza fodya komanso mowa. Ndinali wachisokonezo. Moti lerolino titati tiyende mumsika mwa Mvula muja ku Matemba kujako kapena tiyende ku Matemba mumsika wa Bangwe uja, ambiri kumene kuja mpaka lero amanditchulabe, ah, Rasta, Rasta mulipo, Rasta mulipo. osadziwa kuti ndinatembenuka mtima ndiyeno inali nthawi imene ndakhala ndikumamvera mauthenga kwambiri a pastor rex sambani mwina tisanapite kumeneko ya uh, tikhalebe pompa pang'ono Eh. uh, mwafotokoza kuti uh, mukamwa chakumwa chimenechi chowawa Chaukali, yeah.
Ah, komanso kusuta fodya wamkulu yes zina zimene munachita zimene zoti mpaka pano simumaziyiwala zimene munachita ndi influence ya zinthu zimenezi ndi zotani Ah, inalipo nthawi ina ndili uh, kuchiperere ine ndili form 1 as i said chifukwa cha chamba komanso mowa ndinafika paja pomateaser ngakhale anthu a form 3 a form 4 sindinkaopa and ndapalamulapo zinthu zochuluka kundikumbisa maenje nkutopa nane n'kundipatsa suspension ija rustication ija kukakhala kunyumba koma kunyumba uja sindinkakhala makolo sankadziwa nditi ndimakhonzeka bwinobwino ngati ndikupita ku sukulu ndoti ndikapeza anzanga ena olowerera tizikangochita zathuzo kusuta fodya kutani kutani kuchita zosokonekera tachita timatha kuchita ndewu ine ndachitapo ndewu and amene mwina akhoza ndiona bwino uh, patakhala pa video kuti sakumvera audio ndetu atha kuona ka scratch uh, pa diso langa la, la ku uh, left hand side limene uh, kuli scratch imene ndi yampeni kusonyeza ndewu thupi langali nso ndili ndi zipsera zingapo chapa mtima apa chapa be pa chest apa komanso cha munthiti umo za mipeni imene ndakhala ndi- chifukwa cha ndewu zimene ndakhala ndikuchita chinthu china ine ndagonapo uh, mkati kulowa uh, kugonapo uh, os- of course milandu yanga siimafika ku khoti mwa chisomo cha mulungu koma ndagonapo ndithu mu cell nkhani yake yonena kuti ndamenyana ndi wanthu ndapweteka wanthu ndachita zosokoneza tinkakonda kuti nthawi imene ndabwerera mtawuni ndinkakonda kuti ndimatha kuthawa mtawuni muja kupita kumuzi kwathu

ndiyoti timabwerera mtawuni muno ndiyoti tigule tikiti ya ku stadium titani ndi ulendo wina ndakonzekano kuti ndili kumuzi komweko kuti ah, lero ndipange zakuti it was friday kuli woti saturday lake kukhala mpira kunali derby ya wanderers ndi uh, bullets ndikonzeka kuti ndikalowenso kumene kuja ndi ndipeze ndalama yoti ndisute fodya ndipeze ndalama yoti ndilezere ndipeze transport ndipezenso ya tikiti ndinapanga chiganizo kuti ndikabe kwathu kucha zabwino ubwino wake sindinakathyolepo nyumba ya munthu koma konseko nkuba ndithu pamaso pa mulungu nditapanga pro- programu imeneja ndinali ndi ka radio kena timati mtima okoma timakhala ndi radio momwe wireless momwemo nachuna radio ina mwachisomo cha mulungu ndinakumana ndi uthenga amalalika pamenepo ndi pastor alex sambani as i said before msogoleri muli apa ndinamva uthenga ukulankhula ndendende za zimene ine ndili kuti oke winawe ukadali pa sukulu koma kuona ngati chikhalidwe ndiye ndikumwa chikhalidwe ndiye ndikusuta fodya chikhalidwe ndiye ndi ndewu tokuti kulankhula pano uli pa mapulogalamu uchita bwanji kuti upeze yomwera upeze ndalama yochitira zimene ukufuna komanso nzauchimo zokhazokha ndiye kuti payapa uli pa mapulani chifukwa choti ulibe chochita kufuna ube so ndiye ndimaona no ngati uthenga uja ubwera direct kwa ine so pano like kuti munthu uja wandiona chimenechijacho chinandipangisano mkati mwanga mukhaleno ndizizimvano mukhale ngati ka- mwayambika ka conviction ndikuzimvano kutsutsikano pa zinthu zino ta kodi how come kuti uyuyu ndikumumvera pa wireless koma akulankhula izi zinandipangisa kuti ut- pa- ndi- ndipereke attention pa, pa uthenga uja kumapeto kwa uthenga namva akuchita invitation kuti ngati ukuzimva kuti uthenga walankhula ndiwe satiza pemphero ili makamaka ngati ukumva kuchokera pansi pa mtima nasatizira pemphero lomulandira yesu khristu ngati bwenzi ndi mpulumutsi wa moyo wanga since then analankhulaso kuti mwina uli kutali sukundidziwa ine sitingakumane koma ukhoza kusaka azitumiki alipo ambirimbiri amene akhoza kukupanga disciple kuti uzimvera mawu a mulungu nditamvera uthenga umenewu usiku limenelo anandiuzanso kuti tsiku losatira 12 o'clock cha m'masanamu after 12 afternoon azakhalanso ali pa radio yomwe ija akulalikira nawusata uthenga wawo onse kuchokera apo nayamba kumasata mauthenga osiyanasiyana komanso kumapeza azitumiki kuti mwina akhoza kundipanga discipling kuti nkhoza kukula kunyumba kutsopano abale chifukwa ndikudziwa zokuti ngati mmatenga kwathyola kutenga matumba kukagulitsa adachilandira bwanji mutu wa moyo utasinthika pamenepo okay
ndinene zoona automatically munthu amene achita za chisokonezo amakhala alibe abale and iyeyo amaona ngati akuzunzidwa osazoti iyeyo akuzizunza yekha ineyo achibale ambiri anandisala pa nthawi imene ndinkachita izi panalibe mbale amene amani- ankandikonda chifukwa cha zochita zanga koma sindinkaona kuti chifukwa cha zochita zanga kumapeto kwake ndatembenuka mtima mmene zinachitikira ndi saulo asanatembenuke ndikukhala paulo anthu ankamuthawabe atatembenuka mtima muja osazoti ndi paulo watembenuka mtima inenso zinachitika chimodzimodzi anthu ankandithawa anthu ankandisalabe zinatengera patapita nthawi nkundimvano kuti ndayambano kuti ka- kuli maovernight aja ndikumapasidwa mpata nkumalalikira chifukwa cha chidwi changa ndi ah zinthu zija zioneka ngati nzoona munthu ujadi watembenuka mtima mpamene nachibale anayamba nokuoneka ngati kuti aye munthu idi apapa watembenuka mtima ndikukhala ngati no ubale ukubwerera ayamba kukhulupirira kuti awu uyu ndi otembenukadi mtima ndinawo kuti ine nda- ndikudziwa mawu a mulungu kuti ndikuwaphunzira koma alipo winanso akuwadziwa koma sagwiritsa ntchito amagwiritsa ntchito cholinga akhotese ana a mulungu abwerere mbuyo asiye za uzimu ndiye chimene chimafunika ndi chani ine ndikaphunzire nkawaziwenso mawu a mulungu kuti pamene ndikutumikira ndiphunzire kumususa satana chisanzo china chilipo nkanapanda kuphunzira utapanda kuphunzira kwambiri nkozowa mawu a mulungu aja lero lino utha kumapembeza ah, m- ah, kumampembeza munthu kumaona ngati kupembeza zenizeni zakumwamba lero zikuchitika kuli ah, ma false prophets ambiri anthu ambiri akumakalambira mmamount azilambira mulungu chifukwa choti chani sakudziwa mawu a mulungu kumene kuja kuchitisidwa zinthu zambiri ai madzi awa awa olo musakapemphere ai stika iyi mukangoyikoleka pa khoma basi pamene po olo musapemphere mzimu woyera akakhala akugwira ntchito kukuchitika zinthu zambiri zimene zili contrary ndi mawu a mulungu koma chifukwa sitiwerenga mawu a mulungu Ah, zimapezeka chifukwa sitikudziwa mawu a mulungu anthu aja akutikhotesa tikumapanga za dziko lapansi ah, mmalo momapanga za kumwamba ndiye chimene chija chimene chinandipanga kuti akoma no ineyo ndikuyeneka kuti ndikapange theology with an aim yoti ndikhale ndi knowledge yoti ndizikwanisa kumfikira munthu amene ali kutali ndi mawu a mulungu kuti abwereko amudziwe mulungu ndi ndani koma mwamwayi ndi chisomo cha mulungu ndili kumene kujako nkumene kunakabwerano chifukwa cha zama evangelism zangazi Uh, ndina nditaphunzira muja ndili mkati ndisanamalize sanapangeso uh, diploma ija uh, ndisanafike pa diploma level pa kunapezekano kuti nali ngati hungry lion uja inenso pano akhala ngati andinola chifukwa kumeja tinaphunzira subject ina mkati mwa masubject amene tinali nawo kumeneko imene timaiti personal evangelism and discipleship imene inandipasa njala kwambiri yoti ndiziyenda nzikatumikira moti ndinazalusa moti ndinazakapangapo evangelism pa namadzi trading center apo uh, sewa zomba uko nakapanga evangelism pamene popo pali church ya good samaritan pali chimtandaso cholembedwa good samaritan baptist church chimtanda chimene chichache church chimene chija ndinakazala ndine kukapanga evangelism ndikuzala mpingo umeneche Chabwino, ndiye munafotokoza kuti muli ku sukulu kumeneko mm. uh, ndi kumene munayamba kuona zodabwitsa kuti mwina mukamaona pa bolodi yeah. maso kumachita chani tatifotokozereni ya izizi zomachitika m'masomu zinthu zina zosonyeza kusokonekera kwa maso zinayambikira uh, pa secondary level as i said kuti pa msce level pa ndi pamene panayambikano zimenezo kumaona kuti ndikuona changululu ndikawerengesa notes zichani ndimayamba kuona ngati khungukhungu mmasomu choncho pena maso abwerere kenaka kunazapezekano kuti ndaluza kasaiti pang'ono kuti saizi ngati ya bible ya maletas a bible sindimayiona ayi ndimangoona mbu osamaona kuti ndi leta l leta m leta g leta z leta yanji imeneyi sindimayiona ayi sizimatheka kuyiona powerenga Ndi zimene ndinakhala kupita mzipatala koma sizimathekabe phiri la bangwe lija talikwera lisanamangidwe mmene amangira leromu kuli nkhalango kuli zimitengo kumtunda kuja takwera mafasting chani kupempherera zinthu ngati zimenezi Ah, ndiyamika mulungu kunali kuti sizimathekabe by then koma mulungu wathu anali ndi wa nthawi kufikirano pamene ndinamva kuti ndipite ku college kujano ndinapita ku college kukapanga theology ndinakayamba ndiyeno chifukwa cha performance yanga maonedwe anga mnali ovuta ndinene zoona chifukwa cha mmene zinalili ku collegeko uh, kundithandiza kwake ama ndi ndikafuna kulemba quiz ndiyoti ndimakalowa kaya ndi ku staff room kapena ku room ina yake ndi one of the lectures ndiyoti azindifunsa mafunso amene ali pa quiz amene anzanga alemba pa number 1 abc anzanga akulemba uku inenso ndilowa ndi lecture mmodzi ku room inayo ndiyoti azindifunsa ndiziyankha ndikoza kuuzani kuti zimachitika kumeneko nzodabwisa kuti awo, ah, ndinali mu top 5 Ah, ah, makhonzedwe anga ma quizzes ku school uko kuja ku college kuja performance imene ija inampangisa inapangisa ma lectures ena kukhala nane chidwi kwambiri kufikira lecture wina wa chizungu amene timamuti Mark Logan amene um, anazaganiza kuti ah, koma munthu uyuyu ndimtengere kwathu Mark Logan utumiki wake umakhala ngati wa Paulo uma, wapo umandisangalasanso kwambiri fwa amayenda mayiko osiyanasiyana satengera kuti dziko ili chikhristu chimavutako bwanji olo mayiko amene amakanidwa chikhristu iye amatha kupita kukalalikira nawo iyeyu anapanga chiganizo chonena kuti anditengere kwawo ncholinga kuti ndikapangidwe surgery komanso nkapitirize chifukwa cha performance yanga nkapitirize kumene kujako maphunziro anga

Tinapita kumene kujako 2018 mmene timakatera New York airport ku New ku mu airport ujeni ku ku New York ndikumaona kuti ah New York ndi uyu china chilichonse ndikumaona and nthawi imeneyoyo inuyo kunali kotheka kupanga ident- identify bwino kukuonani nku- kuitenga nkhopeyo bwinobwino kuti nkhope ndi munthu iyi ndi wa- ngwamtali ngwafupi ngoyera ngokuda ndi wa medium ndi onenepa ndi ochepa thupi mosatengera kufila ndi dzanja komano kuona ndi maso zimatheka zimenezozo chimavuta nkuwerenga timaletas ting'onoting'ono tija moti china chonse ndimapanga bwinobwino nthawi imeneyo kupatula kuwerengako chinali vuto nchimenecho cho china chinandipangitsa ndipite kumenekonso nchimenecho choyambirira chachiwiri akakandipanga surgery kunali kuti ndikatani uh, ndikapitirize sukulu komwe kuja mmene ananenera mark logan and amati tikapange ndikapitirize theology ku ohio of course popita kumene kuja tinakapitira ku tinakafika ku tinakakhalira ku central america ku louisville kentucky kumene tinakafikira nde Nakhala August, September, October, November, it was 14th uh, November imeneyo ndinatengedwa kupita ku surgery kupita kumene kujako uh, mtumiki mmene muli apa Mr. P after that surgery is when uh, I became

wa blind vuto ili labwera mutakula kale mumamva bwanji kapena munamva bwanji ndimayenera ndiwauze anthu zoona being a born again ndili thupi ndili mzimu ndinali ndi mafunso amene analipo choyamba aja masomphenya kuti ndipitirizenso sukulu ndiphunzire kuno ku america aja apitirira chachiwiri zinthu zikuchitika sindinakwatire ndi ndani mkazi amene alole kukalowa m'banja ndi munthu amene sakuona chinthu namba 3 kodi ndiye mmene ndi- ndililimu ndipanga bwanji ndizapanga bwanji kuti ndizapange sapoti kupeza ma needs a ine mwini uh, ma basic needs a ine mwini komanso kuthandiza anthu ena amene maso awo anali pa ine zinthu ngati zimene zija ndinali nazo koma funsolo ndiye mafunso mayankho ake anabwera bwanji anabwera monena kuti mulungu amene walola kuti ndikumane ndi nyengo iyi mulungu ameneyo akudziwa chomwe walolera izi munjira ina ngati mulunguyo akudziwa kuti alemekezeke kuti nzitumikira sindikuona kulemekezeke kumwamba ngati mulungu sakudziwa kuti sangalemekezeke kuti nzitumikira nsakuona kulemekezeke kumwamba koma ine ndinsiye iyeyo akhale mulungu ndipo vuto ili lisandipange kuti ndimunyoze iyeyo zabanja akuziwa ndiyeyo za ntchito akuziwa ndiyeyo za zosowa za pamoyo akuziwa ndiyeyo za maphunziro anga akuziwa ndiyeyo za utumiki wanga so akuziwa chilichonse akuziwa ndiyeyo ndimusiye iyeyo chifukwa izi anadzidziwa ine nsanadzidziwe kuti zichitika munjira ina chinanditeteza nchani vuto ili linandibwerera ndili wotembenuka mtima chifukwa mafunso ndinali nawo wina wake ali nawo lero kunja uko wakumana ndi ulumali kaya waduka mendo chifukwa cha ngozi kaya waduka mkono kaya wachoka chiwalo china chake walowa mu ulumali mwachidule kunja uko akusakasaka chingwe tameki kuti aziphe akusakasaka poison wina aliyense kuti achose moyo chifukwa chani mkati mwaketu chosowa chake si mendoyo ayi moti ineyo uh, mr p muli apa ndikuwuzeni zona chosowa cha mwa ine pa nthawi imeneyo chinali chilimo kale anayenera akhale yesu chifukwa chonena kuti pamoyo uno utha kukhala ndi maso maonedwe abwino utha kukhala ndi makutu ab- mamvedwe abwino miko chiwalo chilichonse chalungalunga ndithu koma zonsezo utha kukhala nazo nkukhala kuti minus jesus christ munthu umakhala pa ngozi ndipo ndimafuna ndilankhule ku dziko uku kunena kuti yesu khristu mulungu alikodi ndipo amathandiza because mayankho awo anayankha ndi iyeyo kuti akudziwa mmene achitire ndi moyo wanga and kopita ndi moyo wanga akudziwa chomwe achite ndi moyo wanga akuchidziwa and chinthu china chimene ndingakuwuzeni choti vuto ili limene linkabwera sindimaoneka chonchi i was a little bit thin ndinali wa medium sindinali wa thupi koma i can tell you kuti thupi ili linabwera when ndapezeka kuti sindikuoneratu completely ndikupezeka kuti ndi chifukwa chani mkati mwanga ndinalibe nkhawa ndipo ndikubwerezanso kuti moyo wanga sumadandaula suzunzika kuti ndinaluza maonedwe ndili wokulakula ndipo sichizabweramonso chifukwa chani amene amabloka nkhawa imeneyi ndi yesu khristu chifukwa mkatimo pamene pakanakhala nkhawa pali yesuyo ndiye yesu ja amabloka zimene zija two ndikakhala ndi mafunso amene ndimaonekera akhoza kukhala opanda mayankho mkati muja yesu ja amawayankha mafunso aja akawayankha ine ndimakhala ine ndili pano and mwinanso ndine ndimazimva kuti i can be a doctor wa, wa, ndine doctor wa mental Eh, wamen to ujeni Eh, wamen to tisanafike kumeneko Yeah. Ah, tichoke pamenepa tsopano mwachoka ku chipatala ku america ya Ah, moyo unayenda bwanji kutsogolo nditabwera kuno madziwa ndinachoka kuno ndikuyenda bwinobwino china chilichonse ndikuchita bwinobwino aliyense akandiona anali okhumudwa anali ozazidwa ndi chisoni chisoni chimene ndinene kuti aliyense amalowa amafuna azilowa mu nsapato zanga azindivala nsapato zanga amalowa mu nsapato zanga munjira ina amavutika mu mtima more than ineyo mwini wake ine sindikuvutika ndimachita kuona kuti inenso nkumawalimbisa anthu mtima no no tili ndi mulungu amene akudziwa kumene tikupita ndakhala mmoyo uchaona kuti ndimayamika mulungu kuti ah, mmene ndinkapita ku america kuli kuti chechi cha ku Namadzi ndinali nditachiyambisa kale nangowasiyira anthu ena kumasogolera nditabwera ndinapita kukakhazikika ndinachoka fa mmene ndinkapita ku america ndikukhalira pa kampasi yomwe ya college ah, kuyembekezera kuti ndimathandiziranso anyamata ena akamabwera uzayamba kumene ah, ngati year one chanichani kuti malangizo titimatere chonchi behavior, behavior wise ndimathandizira zinthu ngati zimenezozo kuti azitere azitere azitere kuti akwanise zimene akukhumbira pobwera ku college kuja kuzapanga theology ijayi ndiye ndinakafikira konkuja komano ampingo anaona kuti "Mm, kuli chosowa abusa aja abwere ndiye ndinapita kukakhala ku Namadzi trading center kuja asogole ku Namadzi trading center ndinakhalako bwino mbali ina 2019 chifukwa ndinapita ku America 2019 koma mbali ina sinakhale bwino chifukwa cha anthu ena amene ndimatumikira nawo ndinasiyira mpingo ndinamusiyira mpingo m'bale wina anafika pogawa mpingo komanso panali kulimbana kwina konoti iye uja amafuna usogoleri yet nthawi yake inali isanakwane of course anayamba kundisemera maupo kumandinenera kuku kulikulu kumene ndi- kunali ngati kuntchito kwanga Uh, zinthu zinafika povuta kufika poti ndichosedwe pamalo paja ndikakhale kumuzi kwathu i can tell you kuti malo achechi anagulidwa chifukwa cha ine nditabwera ku america zambiri zinachitika pamalopo chifukwa cha ine nditabwera ku america chifukwa nnakapempha thandizo lija koma anachita maupo kuti ine ndichoke pamalo paja kuti iye uja asale ndi anthu koma mpingo sunalole koma ndayenda mumavuto ndayenda muzokhoma ndinganene choncho Muna- zokhoma zimene munaziona zotani nthawi imeneyi chinthu china nchionera chifukwa cha vuto langa la maonedwe ndikulankhula pano just because I'm a born again anthu ena akandiuzapo bwanji osakasuma sindingasume ku america mmene ndinkachoka ku america ine ndili ndi luso la mayimbidwe ndimayimba ndinapemphako zida za bandi ndinapasidwa maseti awiri band equipment yonse yokwanira ija maseti awiri oti bwezi nkumati ndili ndi bandi a bandi b zinthu zija zinalongezedwa mu kompyuta no, mu kompyuta mu kontena zitalongezedwa mu kontena zizibwera kunoko zizandipeze mbuyo paja kontena imayenda pa ship ndeti zinayenera kuti zindipeze mbuyo after some months kunoko ku malawi zonse zinatheka bwinobwino ndili kumene kuja katundu wanga atafika kuno i can tell you ndipo ndikuliziuza dziko la malawi kuti katundu uja anthu anagawana oonawo ine kukafufuza palibe amene anayankha kumufunsa mzungu a zinthu zinabwera mzungu ife tinali tili ku america komweko zinabwera bwanji sunazilandire mzungu kubwera kuzazifufuza zinthu sanazione palibe amene anali responsible kuti akhudzika ndiyendesere zinthu zanga koma anthu aja ana aganiza chiganizo kuti angozitenga zinthu anagulisagulisa drums madrums chani nali maseti awiri amadrums magita ndinali nawo 6 machancha zinabwera zida zochuluka ma keyboard aja analipo okwanira maamp ma mixers ma microphone ankhaninkhani chilichonse chokhuza bandi chinalipo anthu aja anagawana zinthu zimene ndinkalingalira kuti zinthu zizithandiza utumiki wanga upite pasogolo komanso zithandiza kuthupi chifwa nditakayimba pa chikwati ndikuti ngakhale sindikuona ndipezapo kanthu kuja kuti ndi- ndikazidyetsa ku nyumba because ndililimo titangoti zinthu zavuta ndikalime ganyo sindingalime munthu sindikuona sindingagwirenso ntchito ina iliyonse munthu sindikuona ndilibe ukadaulo umenewo ndikuti zinali zinthu zija zovuta koma yesu yemwe ndimamuyamiki- ndimayamikabe kumwamba chifukwa kuti anandipanga control anandipanga cool khalabe choncho chifukwa chani nkhondo iyi obweza ndi yesu khristu obweza ndi mulungu obweza ndine ndili pano iwe tangokhala uh, zonsezo uh, ku- alipo mayankho ake pasogolo ndikhoza kukuuzani kuti sindinalandire china chonse nali ndi majeniseti akuluakulu au- aukwana awiri akuluakulu majeniseti kuti ndikhoza kumagwiritsa ntchito zida zija kaya ndili- ndapita kukatumikira kaya kukayimba kopanda magesi ndikhoza kukayatsa majeniseti aja akuluakulu komano onse aja palibe chimene ndinalandira chokhuza bandi ndinabwerako ndi katundu ochuluka kuzera mu kontena imene palibe katundu amene anabwera m'manja mwanga anthu ankangokanira nafe sindikuziwa posegula kontena yachani sinazipitise patali anthu ambiri ankandiuza kuti utha kupita ku polisi anthu atha kufunsidwa ndipo atha kunenera kuti katundu wako anapita kuti koma ndikunena moona panopa kuti palibe katundu amene ndinamulandira pamanja panga komano sizipweteka mumtima sindinadwalepo bp chifukwa cha zimenezo chifukwa chani yesu khristu anandiphunzitsa moyo wa acceptance moyo umene uja ndi umene umandithandiza kumafika lero chifukwa chani naphunzira kuti m'moyo uno zinthu zina zimabwera ngati zabwera pa iweyo zivomere kuti zimenezo zabwera pa iwe koma palibe wina amene angabwere kuzandipanga kuti ndipange control zinthu zimenezo kundithandiza koma ine mwini wake ndi amene ndingazithandize ndekha kuti ndipange control situation imeneyoyo ndiye ndikhozaona kuti sizinandigwedeze ndili ine pano ndili imene ndili zokhumudwisa zimakhalapobe ntakhala kumene ku Namazi Good Samaritan kusekulira church ndinabwera ku likulu ku headquarters ngati president wa music muutumiki kunoko ku malawi koma i can tell you kuti zondiphinja ndimakumana nazo up to date koma i want to tell you kuti mulungu ndi amene amandithandizira kuti ndikagonjese kapena ndikapange overcome ma situation amenewo mwina tisanamalize kucheza kwathu nkutheka pali mawu amene mungafune kugawana ndi anthu amene akutiona pano Yeah. akhale mawu otani mawu amene ndikhoza kugawana nanu abale anga amalawi kulikonse kumene mukutiona komanso amene mukumvera kaya ndi audio ndimafuna ndikulankhuleni kuti moyo uwu ndi umenewu inuyo muli pamenepopo komano inuyo musazimve kuti mukhoza kuzakhala choncho mpaka imfa yanu china chilichonse chikhoza kuchitika ndi moyo wanu chimene mafuna ndikupempheni khala nawoni moyo om- ovomereza eh? moyo wa acce- womapanga accept every situation imene mukhoza kudusamo moyo umenewo uza kuthandizani kuti zinthu zina muzikhalabe othekera because mukundiona panone sindinganene kuti mmamawa ndimasowa shuga ku nyumba sindinganene kuti mamawa ndi eh, masana ndimasowa lanchi kuti ndidya chani kapena mazulo osati matamayi I'm blind koma mulungu amandithandiza komanso moyo umenewo wovomereza unandithandiza kuti nzipanga zinthu zanga with sober, mi- with sober mind chinthu china chachiwiri musazapange chiganizo chomachita action through emotions mwina mwapsa mtima ndiye muzipanga action zimenezo zikhoza kuzakuonongesani zinthu zambiri koma modekha lingalirani chabwera chifukwa chani komanso ndichigonjesa bwanji chinthu china chimene ndichinene chachikulu kwambiri muzidalira mulungu chifukwa moyo uno umatha kukumana ndi china chilichonse nthawi ina iliyonse mukadzakhala ndi yesu khristu yesu khristu adzakulimbikitsani komano ndifuna ndilankhule ndi ena ake pano banja lanu latha kapena mukuyenda mu nyengo ina yake mwina mwakumana ndi ulumali ntchito yatha kapena kampani yanu ikusekedwa chifukwa cha nyengo zachuma mmene zavutira ku malawi kunoko mwi- mwafika poti muzimangirire simukuziwa kuti kodi muchita chani langizo ndi pempho langa nali alipo mulungu amene akhoza kupasani yankho kapena chochita chimene mukhoza kuchichita more than, than kuti mukazimangirire than, than kuti mukamwe mankhwala a tameki kapena poison wina aliyense kuti mufe ndimafuna ndikuuzeni muli choncho mulibe kalikonse mulungu akhoza kuyambira pamenepo chifukwa mulungu amayambira pa ziropo mulungu amayambira pamene munthu wathodwapo wathedwa mzeru nkumapita kwinako mulungu sayambira poti uzizinena kuti ashuga alipo chakuti chilipo amayambira pamene nzeru zathapo nkumapita uku ndifuna ndikuuze ndikuti mutha kuzachitira umboni siku lina kuti ntamumvera wina wake kapena ntaonera wina wake pa, pa, pa chanelo ina yake ntamuona ameneyoyo anandithandizira moyo wanga uli sebo ndikubwerezanso kuti vuto lanu ndilaling'ono mulungu ndiye wamkulu